ṅaa ntị ụmụ onye ọbụla na-ada ojizi n'obodo a na so na ihe na-emezi kịta bụ o nwee ka e siri ime gị agba gị ka ọ ghara ịba ya ka anyị bịa anyị na-echezi onye asụrụ ha na-eme ya ha nọ n'ebe a two hours Ọ- anyị ama na onye a na onye a bịara fụ oke nwa were chọnọ nda ịghọtago kemgbe niile ahụ a nọ ebe a na-ajụ ajụọ ndị ọrụ ya nna anyị ukwu akwanị na ọ na-abịa nna anyị ukwu abịakwanị na ọ na-abịa anyị wee kpebie na anyị anọba n'ọnụ mmiri a ka a gwakwara gị mgbe ị na-abịa

ka anyị bịa nyopuo development dị n'ebe a ṅaa ntị mgbe na-abịa oge a ka a na-aba ihe a mgbe mmiri a dị ebe a ga-abụ swan water nyere anyị maka na ọsọ ga-emecha gbaa na township mana ụfọdụ anaghị aghọta ya ugbu a naanị ihe agaghị enwe akara naanị ihe agaghị enwe akara ga-abụ ihe ahụ ị kụrụ n'ugbo mkpụrụ osisi ị kụrụ ube gị mmiri na-ehu ehu oke nwe pụta ebe ị na-ada jọrọ jọrọ mmiri na-ehu ehu ihe ị kọrọ n'ugbo mkpụrụ ihe one ma one ndị a bụ ihe aka o jiri gwa gị kụba mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi ga-emecha bụrụ gị nri ma bụkwara gị ọgwụ otu a ị ga-emecha ihe esi ozi nri na township ọkwa ị nụrụ nke okwu ya mgbe a gwara ụnụ banye n'ọhịa o nwere gụrụ si ghọta okwu ahụ nwa amadi a gwara ụnụ mụ na ya ghọtara ya ọ gabatani n'ime ọhịa ee

ihe a na-ekwu okwu ị fụkwa ụgbọ mmiri ụmụ obere obere kenu a na-agafe ah. ị kpọrọ ụmụ gị gbaratara ọnụ mmiri ọnụ mmiri a dị lively ị nọrụrụ onwe gị i jide development anyị were ya fọọ ya n'akpa development anyị i were development anyị tota were development anyị si otu i buru ya n'ukwu ị dọba ya a na-ajụ ime trouser ka onye nzuzu a na-akpa gị aka n'ọnụ ị sị is my money i suffer for it mmadụ nwere ike ịtachara ihe afụfụ mana ọ mazi ewe hazi ihe ahụ ọ tara afụfụ ọ tacha afụfụ afụfụ ahụ emekwa gịnị ọ lakwa n'iyi chụrụ otu anyị fraịnọs ihe a onye ọbụla ị hụrụ bịaranụ wee nwee ego n'ala igbo ụdị a m na-agwabu unu unu dọbacha kịta wee na-eche ụnụ a-convert ya to dollar ntọ m unu tancha kọm onye mecha nwunye unu ebupụta ya bịa nwunye unu ya eme ihe m jikwa ayọ unu nekwa ihe m ji ayọ ndị a bụ otu a m na-egbu ugbo unu aghọtara ya a sị na ezụlọ nwa gịnị bụdị ugbo gịnị ka a na-akọ gịnị bụ ịkụ nkwụ gịnị bụ ịkụ plantain gịnị ka onye a na-akọ mmenwu nwu ndidi m ụdị ha ọga ị ya-emecha nwee ndidi mee ya mana mgbe ị ga-eme ohere ama adị gị. otu a ị na-eko ṅaa ntị ọ ya-emecha ndị nwaanyị unu na-anụbu ndị nwunye unu ee mụwa ị na-ene anya ee alụba ha ncha niile maka na mgbe ahụ ị nwerọ nni ị nwere ego ma ị nwerọ nni ị nwerọ ugbo mana ị nwere ego mana ego ada-eruzi gị aka e were condition tinye n'ego condition e tinyere esiere gị ike ị da-afụzi ego gị anya ị da-enyenwuzi onwe gị nni talk more of nwunye gị ihe nwaanyị ga-eme ọrụ ọfụ ebe a kọrọ ugbo nri dị ọ laa side ahụ ọ lataba ebe a na ọ ike adịkwa m ka a na-ekwugodi sef ee zalaba ọkwa bago gị mere a ọka efuli ya ife ọ na-akọ ọhụ agriculture agriculture nni first ka ọ nni today nni ga-esevu gị tomorrow Ee, ife akọwa si si o teena a na-ekwu ife a, unu kpasia ntị i bulu ego gị n'akpa gị ọ dịghị ka a sị na ego anyị bu n'akpa i bulu gị

anyị awara missionaries ohi adịghị maka onye ọbụla na-egbu ugbo ị na-eje ewere ihe nke onye ahụ ma gị nwere n'ugbo onye ahụ nọ n'ugbo ihe fuo ebe anyị ga-ama na ọ bụ gị maka ịnọkọta n'ugbo si anyị na anyị jekọrọ ugbo ọnụ anyị nakọrọ ya ọnụ na ebe a na-apakịsị ihe ndị a niile ị fụ ka igbo si apreserve ihe maka gị nwa na-achọ ime ka ị mata na until mgbe e ji mechaa gụba igbo n'akwụkwọ ka m ji wee mara na iso ee akwa nke ikpeazụ a e ji gụba anyị n'akwụkwọ Gụwazie anyị ị fụ ka e si n'akwụkwọ. mee abacha na ị fụ ka e si mee imirikiti ndị na-eme n'ụdị na ụdị dị iche iche ọ nwere ndị na-eme nke ha n'ụdị iru agba ya na ilo ụdị n'alọ na mana ọ otu a ka igbo si eme ya akpagharịa ya agbaragada na ya ebe a efere ife a ihe ọbụla e si n'ebe a ihe ọ na-atọ nni ghere eghe ka a na-akpọ ya. Jizọs ya na-akpọ ya nni ghere eghe. amarọ m ka o nwere ihe a na-etinye na this thing nni ọbụla e si n'ife a na-atọ pieces nni ghere eghe nni ghere eghe nni ghere eghe
food well done ebe ka anyị na-eje bikonụ
okay okay

mebe nni na dobe phone sie ọsọ biko na agụụ dị n'arụ welitekwara m aka n'anụ
nke a bụzi ugbo ọka

Ai, mgbe ọ dị okay.
bịa ebe a were ana kọọ ugbo nke gị kọọ mkpụrụ osisi n'oge tupu obodo ejuo o. mgbe ahụ i- i- i- igo igo ana iji kọọ ugbo 50 by 100 20 million naira